an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya k'a di an ma ala o k'an ye an sigilen bɛ yɔrɔ min na nin ye o de ye ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ala ka kumakan na alhamdulilayi kɔnferansi lon ani zikiri lon tɛ kelen ye mun kosɔn an ka zikiri lon kɛ an bɛna zikiri kɛ kɔnfɛransi fana ye o fana zikiri dɔ fana ye mɛ ale zikiri kɛcogo ni zikiri don tɛ kelen ye mun kosɔn an bɛ ɲɔgɔn ladi ala kumakan na mɔgɔ minnu b'o kɛla fana olu b'a kɛla komi olu fana bɛ zikiri de kɛla komi zikirikɛlaw b'a kɛ cogo min na n'o sigilen bɛ o bɛ kurana kalan na ubiyɛn n'o bɛ ala tɔgɔ zikiri la walhamdulilayi an b'ala tando la n'a ye mun kosɔn an bɛ jamana min na ka waati sɔrɔ fo ka sigi ka to ka ala kumakan lamɛn a waati ka dɔgɔ kojugu an fana mɔgɔ bɛɛ fana t'a sɔrɔ la fo n'ala k'a nɔgɔya min ye komi an fana ka waazu nu n'an bɛna conférence kɛ an b'a kɛ ka bɛn événement dɔni ma dɔni ma événement min bɛ senkɔrɔ donc bi ta bɛna bɛn min ma o de ye sunkalo ye komi an bɛɛ b'a kalama cogo min na ni ala ka sɔn eh, dimanche wɛrɛ nin ɲɔgɔn b'a sɔrɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ n'ala sɔnna donc an b'a ɲini ala fɛ k'a don an si la ala o k'an ye k'a bato fana nɔgɔya an ye ala o k'an ye ka a kɛnɛya n'a lafiya fana di an ma ala o k'an ye n'ala k'a bato fana nɔgɔya k'a minɛ an ma k'a kɛ siniɲɛsigi an bɛɛ lajɛlen ma ala o k'an ye alihamdulilayi sunkalo ye waati min ye a bɛ komi silamɛ ka traite waati le n'a waati ka se i ka ɲi k'i labɛn surtout yɛrɛ sani a ma se fɔlɔ kɔmisa i b'i labɛn ka bɛn a ma mun kosɔn sunkalo ye waati min ye a waati bɛ na san kɔnɔ siɲɛ kelen n'a nana san kɔnɔ siɲɛ kelen ni san wɛrɛ tɛ tuguni a tɛ na tuguni a fana ani si de fana bɛ bɛn'a sɔrɔ mun kosɔn sunkalo dɔ bɛ yen ne de k'o sɔrɔ sunkalo dɔ bɛ yen i tɛn'o sɔrɔ i si kɔnɔ donc an bɛɛ lajɛlen bɛ ten donc ni sunkalo min n'i k'a sɔrɔ i si kɔnɔ i ka ɲi k'i sɛbɛ don sunkalo la mun kosɔn i bɛna baraji min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ

a ko di a ko ya ayuha allazina amanu alu mɔgɔ mun ko a limaniyana ala la alu mɔgɔ mun ko k'a limaniyabaga ye a ye silamɛw ye a ma daw ma a fana limaniyanin bɛ ala la ko kutiba alaykum siyam sunkalo faridala alu kan ala ka sunkalo farida an kan komi kama kutiba ala lazina min qablikum i n'a fɔ k'a farida diina alahu taala ka diina min depuis adamu tile la fo ka na se an ka tile na diina kelen bɛ senna o le ye silamɛya ye a ka ciradenw caman fana bila ka kɔn an kuntigi mohamɛd ɲa sallallahu alaihi wasallam olugu bɛɛ lajɛlen a ka a fɔ o ɲɛna k'o ye o ye sun don fana i b'a ye tuma dɔw la an bɛ waati min yɛrɛ la kerecɛnw bɛ sun don na parce que a bɛnna olu ka waati ma olu ka sun don waati komi olu k'a faamu cogo min na donc ni ala ka sun farida mɔgɔw ɲa ka kɔn anugu ɲa donc a bɛna k'a farida anu yɛrɛ fana silamɛw fana kan an ka waati in na mais alahu taala ka sun nin farida anu kan mun kosɔn la'allakum tattakun tumarɔ an bɛna siran ala ɲa ka siran ala ɲa o le bɛ ko nin yɛrɛ bɛɛ kun ye an ka diina nin silamɛya diina a bazen bɛ fɛn min kan o le ye ala ɲɛsiran ye ala ɲasiranya n'i k'o sɔrɔ walahi i k'i ka diina sɔrɔ i ka diina fana sabatila bon o bɛ sɔrɔ ni fɛn minnu ye olu fɛnw le bɛ yen mɔgɔ ka ɲi ka mun sira tagama walasa i bɛ se ka ala ɲɛsiran sɔrɔ cogo min na n'i y'a dɔ ye o ye sunkalo ye o de sɔrɔ ala ko ko sun nin farida an kan walasa an bɛ se ka ala ɲɛsiran sɔrɔ donc n'a fɔra ko fɛn bɛ kɛ sababuya ye ka ala ɲɛsiran d'i ma n'i fana bɛ ala ɲɛsiran de kɔ n'o waati bɛ ɲini ka se i kan k'i jija k'o ko ta ni sɛbɛ ye k'i fanga don a la donc sunkalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ le ye a kɛla ka bɛn fɛn mun ma o le ye walasa ala bɛ se ka an ka limaniyaw ka dɔw fara a kan ka ala ɲɛsiran di a ma cogo min na an fana y'a lɔn huwa shahru awwaluhu rahma an y'a lɔn ko sunkalo fana a damina ye hinɛ ye ala bɛ hinɛ an na a damina na a bɛ hinɛ an na ni mun ye ka sun nɔgɔya an ma parce que mɔgɔ min ne ka san bɛɛ kɛ dumuni na n'a fɔla ko i ye dumuni bila ani fana fɛnw bɛ yen i ka ɲi ka mun fana olu ye k'olu to yen i n'a fɔ ka jɛ ni muso ye masalan tile fɛ k'i tɛ sun na o tɛ bɛnna ka sɔrɔ halala le mais sunkalo kosɔn i b'o bɛɛ tola yen ala b'o fanga d'i ma fana n'a ka hinɛ ye a fana bɛ sunkalo tiɲɛko ɛ eh, sun tiɲɛko ninnu a b'i dɛmɛ n'olu bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye i t'olu si kɛ donc ala ka hinɛ ka bon donc sunkalo daminɛ ala ko an ma ko rasul ko sallallahu alaihi wasallam ko a daminɛ ye hinɛ ye ala ka hinɛ ye donc ala bɛ hinɛ an na jɔn bɛɛ lajɛlen na na sunkalo daminɛ ye ka aridinɛ fana di an ma n'o ye ka hinɛ an na an ka jurumu an kun bɛ kɛ sunkalo san san yɛrɛ bɛɛ mumɛ na ka hinɛ an na o bɛɛ lajɛlen k'olu yafa fana donc a ko wa awsatuhu makfira tile tan fɔlɔ o y'a daminɛ tile tan fɔlɔ ye o ye ala tala ka hinɛ ye tile tan filanan ala ko ala ka hinɛ a n'a ka jurumu yafa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ sisan a ka hinɛ kɔfɛ parce que n'ala hinɛna i la a bɛ yafa i ka jurumu fana na o le sɔn tuma caman an b'a fɔla ɲɔgɔn na sɔn ko mɔgɔ tɛ don aridinɛ kɔnɔ fo ni ala hinɛna mɔgɔ min na parce que ni ala hinɛna i la a b'i ka jurumu yafa a bɛ gwankunani kɛ i ka jurumu na a t'i ka jurumu jate ala ka hinɛ lu kɔnɔ o bɛ se ka sɔrɔ donc n'an ka ala ka hinɛ sɔrɔ sunkalo daminɛ na ele min ka sunkalo daminɛ daminɛ na a tile tan fɔlɔ e k'o sɔrɔ sunkalo la i bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ a filanan fana na sisan puisque i ka ala ka hinɛ sɔrɔ minkɛ a filanan na sisan i bɛna ala tala ka yafa fana sɔrɔ a ka jurumu yafa a bɛ yafa i ka jurumu na mun tɛmɛna ani jurumu min ko mun kɛ ala bɛ yafa olu ma sunkalo cɛmancɛ yɔrɔ la ani a laban na sisan sunkalo laban na ala tala bɛ jɔnw kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma itku mina nar c'est à dire ni ala hinɛna i la ka ban ka yafa i ma a bɛ sɔrɔ k'i bosi ka bɔ tasuma ma bon fɛn fila nin olu de bɛ kɔnɔ min bɛ kɛ sababuya ye ka mɔgɔ bosi ka bɔ tasuma ma donc tuma caman na ni an bɛ ala ɲinina an bɛ ala ka hinɛ de ɲini fɔlɔ n'an ka ala taala ka hinɛ sɔrɔ an bɛ ala taala ka yafa ɲini n'an ka ala taala ka yafa sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka ɲini ala fɛ k'an tanga bɔ tasuma ma i b'a ye ala fana b'an tanga bɔ tasuma ma donc sunkalo yɛrɛ n'i k'a filɛ a nani bɛ le k'an tanga bɔ tasuma don ma k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma don ma donc fɛn saba nin o de ye sunkalo kɔnɔ ala ka hinɛ a daminɛ na a cɛmancɛ yɔrɔ ala ka yafa a laban ka an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala o k'an ye donc mɔgɔ min ni sunkalo bɛna na don e de ka kan k'i labɛn mun kosɔn i bɛ se ka sunkalo damina ala taala ka hinɛ nin sɔrɔ cogo min na i b'o labɛn cogo di i b'a labɛn ni limaniya ye i b'a labɛn ni alasiranya ye mun kosɔn mɔgɔ min n'i siranna ala ɲa i b'a ye i bɛ sun don sinɔn mɔgɔ caman bɛ yen sunkalo daminɛ waati na waati min ka suma min kɛ caman bɛ yen o b'o yɛrɛ bɔsi sunkalo ma ni fɛn caman ye ni kiya caman ye i bɛ taa sɔrɔ u ka limaniya le ma bon n m'a fɔ n'i man kɛnɛ sɛbɛ la bana dɔ b'i la i tɛ se ka sun don n m'a fɔ o le mɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka bana tɛ wuli o bana tɔgɔ tɛ wuli fo ni sunkalo ka se waati min na dɔw yɛrɛ bɛ o tɛ voyager fo ni sunkalo ka se waati min na wasa o bɛ se ka sunkalo voyager o bɛ sun bila cogo min na bon tuma caman na nin bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ sɔrɔ tuma min na n'i ka limaniya ma bon sinɔn n'i ka sunkalo faamu k'a fɔ k'a bɛ nana e yɛrɛ ka hɛrɛ de kama ala bɛna hinɛ i la i b'a ye i bɛ kumase k'i labɛn ka sɔrɔ sunkalo ma don fɔlɔ i b'a ye kalo nin yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kalo min kɔnɔ min ye shawali eh, fɛngɛ min ye eh, sha, eh, shaabani ye i bɛ kumase ka sun dɔw don k'i ya k'i yɛrɛ dege sundon na n'a bɛna gbɛlɛ i ma k'i bɛna sun daminɛ sunkalo daminɛ na i bɛ kumase ka sun dɔ don ka sɔrɔ tuma min na a ma kɛ jagoya i ma o ye shaaban ta jagoya tɛ mɛ n'i k'a kɛ i b'a baraji fana sɔrɔ mɛ sunkalo yɛrɛ o ye jagoya le ye silama bɛɛ ka ɲi ka sun don fo n'i man kɛnɛ ou bien n'i bɛ voyage sira la donc silama n'i ma se ka sun don sunkalo kɔnɔ k'a sɔrɔ lujura foyi t'i la i ka ala sɔsɔ o ala sɔsɔ nin fana ala y'an kisi ka bɔ o ma o bɛ kɛ sababu ye i tɛ ala ka hinɛ sɔrɔ mɔgɔ min n'i ma ala ka hinɛ sɔrɔ i t'a ka yafa sɔrɔ mɔgɔ min fana n'i ma ala tala ka yafa sɔrɔ i tɛ a ka kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ ala t'o fana k'i ye donc nin bɛɛ lajɛlen nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'an y'a jija ka sun don n'an ka sun don i b'a ye an b'a baraji sɔrɔ rasulu ko hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko yuti llahu hadha thawab man fattara sa'iman mɔgɔ mɔgɔ ni i ka se ka ala kan hɔrɔn n'i bɛ ala kan ko ala y'i kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ka to sunkalo kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i sela ka mɔgɔ dɔ ladumuni ka mɔgɔ dɔ ka sun tigɛ k'a to sunkalo kɔnɔ k'i bɛ baraji min sɔrɔ o bɛ sunbaga ka baraji sɔrɔ o kɔrɔ le ye di e ka sun don i bɛ a baraji fila sɔrɔ i yɛrɛ ka min don ani ka mɔgɔ min sunakari o fana ka sun i bɛ baraji dɔ sɔrɔ o fana valeur fana na o tɛ dɔ bɔ dɔ nin ka sun na i m'a ye tuma caman na n'a fɔla ko ka mɔgɔ lasun tigɛ a tɛ komi ka dumuniba le bɔ ka d'a ma n'o se t'i ye parce que o waati rasulu ka kuma nin fɔ waati min na dɔw fana nana ko ko olu tɛ se ka o se tɛ olu ye rasulu ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sunakari sɔrɔ ka di dɔ ma ka bɛn mun ma hali n'a kɛla labanan aw tamra hali n'a kɛla ka bɛn nɔnɔ dɔ ma nɔnɔ dɔ i yɛrɛ bɛ min minna ka dɔ bɔ ka di dɔ ma ka sun tigɛ n'a ye ou bien tamaro dɔ kɛ ka dɔ ka sun tigɛ n'a ye ou bien ka ji suma yɛrɛ kɛ ka di dɔ ma o bɛ sun tigɛ n'a ye cogo min na ko n'i k'o kɛ alikiyama lon na ala b'i lamin ji la ji min i tɛ jiminlɔgɔ sɔrɔ o kɔfɛ tuguni o kɔrɔ le ye di o kɔrɔ le ye k'i bɛna don aridinɛ kɔnɔ mun kosɔn ji min i bɛn'o min ni aridinɛ ji dɔ le mɔgɔ mɔgɔ n'i ka aridinɛ ji fana min i bɛ don aridinɛ le kɔnɔ donc alihamudulila den bɛn'o ji min jiminlɔgɔ t'i mina hatta yadkhula janna fo ka taa i bɛ don arijinɛ na waati min na donc nin kumakan ninnu ye jumɛn le ye n'an bɛna sunkalo daminɛ an ka ɲi k'an labɛn ni nin bɛɛ le ye mun kosɔn kɔrɔw b'an na dɔgɔw b'an na faw b'an na balimaw b'an na olu caman bɛ yen sunakari fanga t'o la o fana tɛ se ka sunakari fana sɔrɔ dɛsɛ bolo donc tuma caman na n'ele bɛ se wasa i ye baraji multiplier i ka baraji bɛ se ka caya cogo min na i y'i jija ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'o dɛmɛ n'o ka sunakari ye donc an ye samaw ci ka taga so an bangebagaw bɛ yen an balimaw bɛ yen an kɔrɔw bɛ yen olu bɛ se ka sun sɔrɔ k'a kari cogo min na k'a sɔrɔ n'o ma kɛ hami na wariko la dumuniko la suntigɛko sunkariko la hali ka sun yɛrɛ don ni mɔgɔ mɔgɔ sera k'o kɛ olu de bɛna kɛ mɔgɔ ye ala bɛna olu lamin ji dɔ la alikiyama don na ji min kɔ o tɛna jimilɔgɔ sɔrɔ tuguni hatta yadkhula janna fo ka taa don aridinɛ kɔnɔ donc mɔgɔ bɛ mɔgɔ sunakari baraji dama tɛ dɛ ala b'a baraji sɛbɛ i ye mais a bɛ ban tuguni alikiyama lon na ele min ka mɔgɔ sunakari ni tamaro dɔ ye ou bien ji dɔ ye ou bien nɔnɔ dɔ ye a b'i lamin ji dɔ la alikiyama lon na ji min kɔfɛ i tɛ jiminnɔgɔ sɔrɔ tuguni fo ka taga don aridinɛ kɔnɔ mɔgɔ sɔn yɔrɔ na hadisi na kɔrɔ dɔ le b'a la alikiyama lon na tile ma kunna nin a bɛna jigin ka na se fɔ an kunnɛ ma peut-être sibiri kelen ɲɔgɔn kunkolo yɛrɛ bɛ cogo di sisan tile yɔrɔ ka jan na funteni yɛrɛ tuma caman an tɛ se la k'a minɛ fo an bɛ climatiseur don bon na ani mamuru kɔnɔ ka to k'olu bori sɔn parce que funteni fanga ka bon kojugu o tile bɛna jigin ka na bɛn fo i kunnɛ ma i kunkolo a bɛ dan komi mɛtiri kelen ɲɔgɔn ka s'i kun ma tile bɛ kɛ o sanfɛ ka bɛn i kunkolo ma mɛtiri kelen ɲɔgɔn o jimilɔgɔ o n'o funteni n'i miirira o ma walahi i tɛ sɔn ka ban ka dɔ ka suna tigɛ ni ji dɔ ye ou bien tamaro dɔ ou bien ni nɔnɔ dɔ ye nɔgɔ sɔn rasulu ko sallallahu alaihi wasallam k'o le bɛna kɛ sababuya ye ko ala bɛna ji dɔ d'i ma alikiyama lon na i bɛn'o min n'i k'o ji tɔgɔ min jimilɔgɔ t'i minɛ tuguni fo ka taga don aridinɛ kɔnɔ f'i bɛ taa don aridinɛ kɔnɔ walhamdulillah n'i yɛrɛ dama ka ɲi ka mɔgɔ jija k'i labɛn ka budget dɔ bila kɛrɛfɛ e bɛ se ka kɛ cogo min na ka mɔgɔw suna tigɛ cogo min na ka bɛn sunkalo ma i m'a ye tuma caman na mɔgɔ i tɛ kɛ yɔrɔ dɔ la mais e bɛ se ka baraji dɔ sɔrɔ k'i to o yɔrɔ la yen an bɛ yan masalan an bɛ yɔrɔ min na yan tuma caman na sunakari tɛ gɛlɛya an ma ten mɔgɔ sɔn ala taala ka sɔrɔ fitinin min di an ma walhamdulilayi an b'o di dɔw fana ma so fanfɛ yɔrɔ ninnu na yen n b'o de fɔ an ka kuma daminɛ na donc balimaw bɛ yen faw bɛ yen kɔrɔw bɛ yen baw bɛ yen olu caman bɛ yen o tɛ se ka sɔrɔ kɛ ka bɛn u ka sunakariw ma bɛɛ ni min tola yan ka to yɔrɔ yɔrɔ fil alam fi duniya yɔrɔ yɔrɔ i bɛ duniya yɔrɔ yɔrɔ la n'i sera ka sama kɛ ka taga di olu ma walasa i se ka sunakari kɛ o baraji de an b'olu fɔla ɲɔgɔn ɲɛna nin ye a baraji ka bon kojugu donc an b'a ɲini ala fɛ ka nin nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen alaw kan ye an fana hali yan sunakarilaw fana bɛ yan komi an k'a fɔ cogo min na san o san an bɛ sunakari ɲɔgɔn bolo hali ni ele yɛrɛ ma se ka na mais i sera ka sunakari dɔ bila ka na ka na bɛn mɔgɔw ka sunakari ma mɔgɔ mɔgɔ ka sunakari ka bɛn e ka dilen nin ma ou bien i ka i ka min di sunakari la walahi nin bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔ i b'a ye i b'a baraji sɔrɔ a baraji fɔlɔ ye min ye i bɛ i ka sun i yɛrɛ bɛ min don o baraji i b'o sɔrɔ kaban n'i ka mɔgɔ wɛrɛ sunakari fana o fana ka sun min a ka don nin ani ele yɛrɛ ka min don i b'o baraji fana fila sɔrɔ i bɛ baraji fila de sɔrɔ min ka sun don i k'a ka sunakari kɛ min kɛ ale b'a ka baraji sɔrɔ foyi tɛ bɔ a ta la dɛ mais ala bɛ ale ta baraji ɲɔgɔn dɔ di ele ma ka fara i ka sun nin kan min don donc e k'a lɔn ko n'o kɛla i ye o kɔrɔ de ko sunkalo yɛrɛ kɔnɔ n'i sera ka mɔgɔ tan ɲɔgɔn sunakari k'o fara e yɛrɛ ka sun kan a bɛ komi i ka sunkalo tere kelen o baraji ɲɔgɔn tan ni kelen sɔrɔ e yɛrɛ ta kelen ani i ka mɔgɔ sunakari fɔ mɔgɔ tan ɲɔgɔn donc a bɛ komi i ka sunkalo baraji min sɔrɔ tere kelen kɔnɔ a bɛ komi mɔgɔ tan ni kelen baraji ye donc alihamudulila fɛn dɔw le an ka ɲi hakili to a la donc sunkalo de b'o ye donc ka daminɛ sisan na an ka ɲi k'an jija ka o yɔrɔ bila an kunna k'an jija k'a bila an kunna k'a fɔ sunkalo ye waati min ye baraji ɲini kalo le mɔgɔ mɔgɔ n'i ye baraji ɲinina walahi sunkalo kɔnɔ n'i ma baraji sɔrɔ a ka ca a la fɛ e tɛ baraji sɔrɔ tuguni i m'a ye mais hadisa dɔ bɛ rasul ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam rasul ko hadisa tɔgɔ la a tun bɛ nana yɛlɛ minbar kan a yɛlɛtɔ minbar kan a ko a ka sen fɔlɔ ta k'a bɛna yɛlɛ a ko mɔgɔw ɲɛna bɛɛ b'a lamɛnna a ko o ma ko amin rasulu ka amina fɔ mais a bɛ amina fɔla fɛn min na mɔgɔ si t'a lɔn parce que a kelen de tun b'a mɛnna a bɛna ka sen filanan kɔrɔta a ko tuguni amin donc a kɛla amina fila ye a bɛna ka kɔrɔta tuguni a ko amin k'a kɛ amina saba ye bɔn amina saba nin an mako bɛ yɔrɔ min na o le ye amina kelen tun bɛ yen jibrila tun ko a ma ko ni mɔgɔ min ni sunkalo donna a kan fo ka taa sunkalo ban n'a ma se ka ala ala ma hinɛ a la ka ka yafa jurumu na k'a ta a bɔ tasuma na sunkalo kɔnɔ ko o tigi pɛridila rasulu ko amin o kɔrɔ le ye di ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka sunkalo ta fanga na ele ka fisa mun kosɔn ele donna rasulu ka duwawu nin kɔnɔ k'a fɔ ko ala ye hinɛ i la ala ye yafa i ka jurumu na ala ye i tanga bɔ tasuma ma jibirila ka duwawu min kɛla i fana donna o fana kɔnɔ donc parce que dugawukɛla ni aminakɛla bɛɛ ye dugawu kelen le fɔla ni mɔgɔ ka dugawu kɛ sisan ele m'a fɔ la ko amina i ka dugawu kelen le fɔ donc dugawu nin yɔrɔ nin na jibirila ka dugawu le mais rasul sallallahu alaihi wasallam a ka dugawu nin fana jaabi donc an b'an jija sunkalo kana ban n'an ma ala ka hinɛ sɔrɔ an b'an jija sunkalo kana ban an ka an ma ala ka yafa sɔrɔ an y'an jija sunkalo kana ban ni ala ma an bɔ tasuma don na ka kan wɛrɛ ka bɔ tasuma ma ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen ye donc sunkalo natɔ filɛ nin ye walahi mɔgɔ dɔw bɛ yen ni ala hinɛna minnu na i b'a ye ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya ni sunkalo nani ye parce que n'i ka jate minɛ san yɛrɛ mumɛ bɛɛ kɔnɔ e ka jurumu kɛ e yɛrɛ t'a da lɔn e yɛrɛ fana i m'a lɔn ala bɛna hinɛ i la ka yafa e ma i t'o si lɔn donc ni ala k'a kɛ sunkalo kelen k'i sɔrɔ sisan e le b'i jija o sunkalo kelen nin i b'i jija fo ka ala taala ka yafa sɔrɔ sunkalo kɔnɔ ka ala ka hinɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔ ka taana ala ta k'i ta ka bɔ tasuma don fana ma k'o fana sɔrɔ sunkalo kelen nin kɔnɔ mun kosɔn i t'a lɔn sunkalo wɛrɛ bɛna i sɔrɔ cogo min na n'e m'a lɔn sunkalo wɛrɛ bɛna i sɔrɔ a ka siya la fɛ ni dɔ wɛrɛ bɛna i sɔrɔ i tɛmɛna min na nin ye i ma se ka siyaman k'o kɔnɔ donc i b'a ye i ka ɲi ka nimisa le ala y'an kisi nimisa ma ka fɛn lɔn et puis k'a to yen o nimisa ka bon kojugu n'i m'a lɔn i bɛ nimisa hali bele mun kosɔn i b'a fɔ ko ni n tun k'a ɲɛlɔn ko n tun bɛ ɲɛɲini fo k'a lɔn o ye nimisa dɔ ye mais i k'a lɔn ka ban a fɛn tɔgɔ i m'a kɛ o nimisa ka bon kojugu parce que ni i m'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ tuguni k'a kɛ i b'a ye e t'o nimisa sɔrɔ e t'o o sɔrɔ tuguni o nimisa tɛ ban i na parce que a bɛ kɛ i ɲɛna ni n tun k'a lɔn o waati la n tun bɛna nin de kɛ mais o waati tɛmɛna ka ban dɔ sunkalo kɔnɔ waati caman le sunkalo kɔnɔ a beleba dɔ ye o ye sufɛ seli tarawi seli ani tahajud seli ninnu bɛɛ waati dɔ le ye ninnu bɛɛ kɛra k'a kɛra le walasa ala bɛ se ka an ka barajiw siya cogo min na ala bɛ se ka yafa an ka jurumuw ma cogo min na ala bɛ hinɛ an na cogo min na donc nin bɛɛ lajɛlen kɛra olugu le kama mɔgɔ mɔgɔ n'i ka baara ye fana ye ka kurana kalan walahi sunkalo y'a waati bɛrɛbɛrɛ le ye mun kosɔn ala tala ka sunkalo eh, kurana jigin ka bɛn sunkalo le ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kurana kalan sunkalo kɔnɔ a baraji ka bon kojugu mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kurana kalan sunkalo kɔnɔ ani min k'a kalan sunkalo kɔkan min tɛ sunkalo waati a baraji tɛ kelen ye a baraji bɛ multiplier ka taa fɔ siɲɛ kɛmɛ wolonwula ɲɔgɔn donc siɲɛ kɛmɛ wolonwula hali seli yɛrɛ seli min b'a kɛla ni faridaw le o fana bɛ multiplier ka taa fɔ san siɲɛ kɛmɛ wolonwula ani ni farida fana tɛ ni suna i bɛ baraji ɛɛ i n'a fɔ nawafila seli de kɛla olugu valeur bɛ kɛ komi farida seliw sunkalo kɔnɔ donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔw le ye walahi i ma da ka sɛgɛn ninnu si la mun kosɔn n'i ka ninnu bɛɛ kɛ sunkalo bɛ ban tuma min na i b'a ye i bɛ tɔnɔba sɔrɔ i b'a ye i bɛ ala tala ka hinɛ sɔrɔ i bɛ ala tala ka yafa fana sɔrɔ i bɛ tagana sɔrɔ fana ka bɔ tasuma ma ni ala tala ka hinɛ n'a ka yafa fana ye donc ninnu bɛɛ lajɛlen ni fɛn dɔ an ka ɲi ka nin bɛɛ préparer wasa n'a waati sera o b'a sɔrɔ an hakili b'a la ka ban an mana kɛ mais n'i hakili t'a la n'i ma sigi n'a ye n'i m'a jatew minɛ k'a fɔ ko n ka kan ka mun kɛ sunkalo kɔnɔ k'olugu préparer k'olugu labɛn walahi sunkalo bɛna don ka ban i hakili tɛ to a la o la sa an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigila a la bi parce que sunkalo tɔ alihamudulila ala y'a don an si la a tɔ ma jan tuguni n'ala sɔnna dimansi wɛrɛ n'ala sɔnna o b'an sɔrɔ sun na donc mɔgɔ o mɔgɔ ni i sera ka ladilikan ninnu ta sɛbɛ la walahi a ka siya ala fɛ i bɛna barajiba le sɔrɔ sunkalo kɔnɔ min bɛ kɛ sababuya ye ka aridinɛ don fana nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen ye waati wɛrɛ dɔ fana bɛ sunkalo kɔnɔ min ye sunkalo laban waati ye a tile tan laban waati dɔ b'a kɔnɔ o waati fanga ka bon kojugu donc o ye leelatul kadiri ye leelatul kadiri o ye su jumɛn le ye o ye su dɔ le ye ale kɛrɛkɛrɛla silamɛw ye mun kosɔn ka bɛn ala tala ka hinɛ ma ala taala ka hinɛ a ka hinɛ bonya fɛ ani a ka jurumu yafa kɔfɛ a b'a fɛ sisan ka na an bɔsi ka bɔ tasuma na min kɛ a nana fɛn dɔ di sunkalo laban na min baraji ka bon kojugu min ye leelatul kadiri ye leelatul kadiri su kelen pe yen n'i k'a sɔrɔ alabato alabato la a baraji a kelen kelen bɛɛ i ka fɛn fɛn kɛ ala bato la i ka saraka le bɔ wa i lɔla ka seli ala ye wa e yɛrɛ ka lɔ ka sin ka uh, zikiri dɔ kɛ asafurulayi shaman kɛ surtout allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna i sera k'o zikiri caya ya n tigi ala ele le hinɛ masa ye i bɛ hinɛ mais alafu yɔrɔ nin na yan o le ele bɛ gban kunna kɛ jurumuw na c'est-à-dire ka jurumu dɔ ye i k'a kɛ ala bɛ a a a a effacer ka bɔ yen a nɔ tɛ kɛ yen o le afu ye donc allahumma innaka afu ele masa i bɛ se ka jurumu effacer ka bɔ yen ka bɛɛ cɛ ka bɔ yen mɔgɔ t'a nɔ ye ala yɛrɛ t'a to mɔgɔ fana b'a nɔ ye ala kelen de b'a lɔn mais mɔgɔ si t'a nɔ ye tuhibbul afwa o fana ka di ele ala fana ye fa'fu anni ele yafa ne ma i ye n ka jurumu ninnu ka effacer jurumu dɔw bɛ ala bɛ hinɛ a bɛ yafa jurumu ninnu na mais jurumu ninnu bɛ kɛ yen mais jurumu min ala bɛ yafa kaban k'a effacer ka bɔ yen o de bɛna afu kɔrɔ sisan o de kosɔn a fɔla ayisa ɲɛna ayisa ka rasul ɲininka sallallahu alayhi wa sallam a ko rasul ma ko ni leilatul qadri su ko ni n k'a sɔrɔ ko n ka kan ka mun de kɛ rasul ko ayisa ma n'i k'a sɔrɔ i bɛ allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni donc k'a y'o o duwawu kɛ a y'o zikiri kɛ o zikiri nin ayisa de tun b'o kɛla ka bɛn tile tan laban ma mɔgɔ sɔn tile tan laban de kɔnɔ leilatul qadri b'a kɔnɔ donc o kɔrɔ le n'i ka effort dɔ kɛ sunkalo daminɛ na ka ala ka hinɛ sɔrɔ ka na s'a cɛma ka effort wɛrɛ kɛ ka ala tala ka yafa fana sɔrɔ a laban sisan i bɛ effort i b'a multiplier sisan walasa ala tala bɛna i kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma k'i bɔsi ka bɔ tasuma ma nka nin ko nin bɛɛ bɛ kɛla a laban ye mun de ye o le ye ka n'an bɔsi ka bɔ tasuma na ka arijinɛ di an ma sini an b'o ɲini ala fɛ k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ye donc an kana tolon kɛ fana a laban tile tan laban na o kɔrɔ tɛ ko an kana a fɔlɔ n'a filanan kɛ dɛ a fɔlɔ n'a filanan de bɛ kɛ sababu ye ka sabanan fana sɔrɔ n ka kuma daminɛ n'olu ye n k'aw ma ko rasul ko sallallahu alayhi wa sallam a tile tan fɔlɔ ala tala bɛ a ka hinɛ bila an kan a b'a an ka hinɛ a bɛ an bɛ ala tala ka hinɛ sɔrɔ bon ala fana ka hinɛ nin de kosɔn an bɛ ala tala ka yafa fana sɔrɔ o bɛna kɛ a tile tan filanan na parce que rasul ko sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ tɛ don aridinɛ kɔnɔ n'a ma kɛ n'ala ka hinɛ ye n'i ka ala ka hinɛ sɔrɔ ala bɛ sɔrɔ ka yafa i ka jurumu ninnu na sisan ni ala fana yafala ka bɔ i ka jurumu na sisan a bɛ sɔrɔ k'i kan hɔrɔnya k'i bɔsi ka bɔ tasuma don ma donc tile tan fɔlɔ ni sabanan o de bɛna bɛn ala tala ka hinɛ ma fɔlɔ filanan ye yafa ye sabanan ye k'i kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ka mɛ k'i bɔsi ka bɔ tasuma na donc ninnu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛra n'a waati ka se walasa an y'an préparer sisan k'a waati kɔnɔ donc an ka fɛn fɛn fɔ nin ye ka na se bi ma sisan ma nin nin bɛɛ lajɛlen bɛ labɛnna sisan de ba ni sunkalo nana don waati min na ni ninnu t'i hakili la n'i m'a programmer i b'a ye sunkalo bɛna tɛmɛ i ɲinɛ ma ten k'an to jamana min na a bɛɛ baara ye baara baara baara n'an bɛ to baara la i b'a ye i bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ mais i bɛ se ka baara kɛ et puis ka programme dɔ k'i yɛrɛ la ala ko la surtout sunkalo kɔnɔ an ka mun fɔ nin ye i bɛ ninnu programmer ka bila ni sunkalo ka se i b'a don ka bɛn i ka fɛngɛ ma ka bɛn i ka sunkalo fana ma là i b'a baraji sɔrɔ mais o t'i bali ka baara kɛ mais en même temps programme dɔ ka ɲi ka sɔrɔ i bolo i bɛ min kɛ ka bɛn sunkalo ma et puis i b'a baara kɛ min ye kuranakalanw ye min ye ka saraka caman bɔ ka mɔgɔw sunakari min ye ka nafilaw seli sufɛ min ye fana ka yafa ɲini ala fɛ min ye ka laylatul kadri ɲini tile tan laban na ale fanga ka bon kojugu k'o ɲini i jija hali n'i bɛ se ka programme dɔ k'i yɛrɛ la ka bɛn laylatul kadri ma tile tan laban na hali n'i b'o sɔrɔ congé ye walasa o su fɛ i bɛ se ka ala bato cogo min na n'i bɛnna a ma a baraji kelen kelen bɛɛ i ka fɛn fɛn kɛ ka bɛn laylatul kadri ma a baraji kelen kelen bɛɛ o fɛn tɔgɔ kelen kelen bɛɛ baraji bɛ bɛnna ɛɛ 300 qu'on appelle ça euh, alfa shahri c'est à dire waa kalo waa kelen ma donc o bɛ bɛnna quelque chose de 74 74 ans donc 74 ans i k'o kɛ bato tɔgɔ la o kɔrɔ ye n'i ka saraka bɔ ka bɛn a su ma e ka saraka saraka bɔ a bɛ a bɛ compter komi i ka saraka bɔ pendant les années de pendant toute l'année de 74 ans i ka vie kɔnɔ n'i ka jɔ fana seli ala ye i ka ala bato ala bato kɛ k'a bɛn a su ma n'i nana bɛn a ma o fana baraji bɛ sɛbɛn i kun ka bɛn 74 ans n'i fana k'a kɛ kuranakalan de ye i k'a kɛ ka mɔgɔ dɔ sunakari ka sunakariw k'a ye ka bɛn a lɔntɔgɔ su ma i b'a ye o fana baraji bɛ d'i ma ka bɛn komi i ka mɔgɔ sunakari ka bɛn san bi wolonwula ani naani ma donc nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔ ye mɔgɔ ka ɲi ka nin valeurw filɛ et puis k'i labɛn sisan k'a kɔnɔ là n'i k'o kɛ i b'a ye fɛnw tɛ bala i la mais n'i m'olu kɛ sisan sa fɛnw bɛ commencer ka bala i la n'a balala i la sisan i b'a ye i b'i yɛrɛ bɔsi ka dɛsɛ sa mais i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la cogo si la mɔgɔ sɛ i bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen na n'i dun fɔla sunkalo barajiw la i fɔra ko ba de la ah, donc rasul ni jibira ka dugawu min fɔ k'amina fɔ rasul k'amina fɔ dugawu min senkɔrɔ i b'a ye i bɛna don o la sisan o le mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min sunkalo donna a kan sunkalo bana ka sɔrɔ ala ma yafa jurumu na ala ma hinɛ a la ala fana ma bɔsi ka bɔ tasuma na ko o tigi o pɛridila donc ala y'an kisi ka bɔ o pɛridima fasɔn ma donc sunkalo bɛ nana an bɛ sunkalo kuma de fɔ la an b'an hakili to ɲɔgɔn na an bɛ jija an kana tolon kɛ sunkalo la fiyewu donc parce que sunkalo baraji ka siya kojugu a barajiw ka o bɛ multiplier multiplier de donc ni n'i ka baraji kelen baraji kelen kɛ waati wɛrɛw la i b'a ye sunkalo kɔnɔ baraji kelen nin i n'a fɔ ni seli de masalan farida dɔ i ka lansara seli ka bɛn a lɛri ma

ni o baraji dila i ma seli kelen n'o kɛra ka bɛn sunkalo ma i b'a ye i ka baraji ba de sɔrɔ donc sunkalo i bɛ jija i bɛ seliw sɔrɔ a lɛriw la i bɛ jija i bɛ nafilaw sɔrɔ sufɛ i bɛ jija i bɛ kuranɛ kalan i bɛ jija i bɛ mɔgɔw suna kari i bɛ jija i bɛ i ka denbaya i b'o ladon sunkalo kɔnɔ i bɛ jija i bɛ lelatu kadiri ɲini ka bɛn tile tan ma n'i k'olu kɛ a ka ca ala fɛ i bɛna barajiba sɔrɔ donc alibele ka an bɛna baara min kɛ k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'an ye donc an bɛ alihamudulilayi nin ye kumakan fitinin ye an tun b'a fɛ ka min fɔ sunkalo ta bonda la donc an b'a ɲini ala fɛ k'a faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o k'an ye an bɛ min fara an bɛna min fara o kan sisan o de ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔ an ka initiative dɔw ta min ye ka suna kari ɲɔgɔn bolo donc an tun b'a kɛ la k'a sɔrɔ eh, pandémie eh, pandémie tun ma daminɛ fɔlɔ bana tun ma daminɛ fɔlɔ donc euh, alhamdulilayi eh, bana nin an bɛ ala tando la a ma ban pepe pewu sa mais an bɛ ala tando la ala min k'a nɔgɔya fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ka bana yɛrɛ ka wuli ka bɔ duniya bɛɛ kan k'an bɛɛ lajɛlen tanga bɔ bana jugu ma ala y'o k'an ye donc alhamdulilayi an bɛna na sunkalo kɛ ɲɔgɔn bolo n'ala sɔnna n'ala sɔnna an bɛna suna kari ɲɔgɔn bolo ka bɛn an tun b'a kɛla cogo min na n'ala sɔnna siyɛn ɲinan ta a bɛna kɛ cogo min na o de bɛna kɛ ka bɛn samedi ni dimanche ma d'habitude an b'a kɛla juma ni samedi ni dimanche mais siyɛn nin na an bɛna dan samedi ni dimanche ma n'ala sɔnna k'an wasa don o la ka hinɛ ɲini ala fɛ ka bɛn o ma wala a bɛ hinɛ an na cogo min na ka bɛn o ma o fana bɛna kɛ salle kelen min an bɛ juma seli yɔrɔ min na ni an ka juma seli yɔrɔ an ka yɔrɔ seli yɔrɔ a bɛna kɛ o yɔrɔ la komi an b'a kɛla d'habitude cogo min na donc an bɛna kɛ fana de 19 heures à 22 heures donc n'an k'a damina an bɛna sunakari ɲɔgɔn bolo ka fitiri seli an bɛna ladilikanw di ɲɔgɔn ma fana an bɛna zikiriw kɛ ɲɔgɔn bolo ye an bɛ ban ka na jɔjan fana seli ɲɔgɔn bolo n'ala sɔnna tarawih seli ɲɔgɔn bolo ye n'ala sɔnna donc olu bɛɛ bɛna kɛ ka bɛn baraji ɲini sira an ka min fɔ kuma na sisan nin a bɛna kɛ ka bɛn olugu le ma donc olu fana baara bɛ se ka kɛ n'a ma kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ye cogo min na parce que n'i k'a fɔ k'i bɛna jama sunakari o kɔrɔ le ye k'a fɔ jama yɛrɛ k'a bolo da a yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ le ye di mɔgɔ kelen tɛ se ka lɔ n'o ye fo jama yɛrɛ le bɛ lɔ n'a yɛrɛ fana ye donc an ye jija ɛɛ mula bɛ yen ana fɛnkɛw fana bɛ yen ni imamu fana bɛ yen n'an bɛ ka sama min di ka n'a di ka n'a di wasa o bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan ka sunakari nɔgɔya cogo min na an ye jija k'olugu kɛ a cilaw bɛna se ɲɔgɔn ma an bɛna ci ɛɛ whatsapp ni fɛnkɛ ninnu na ni min k'a ye i bɛ se ka i ka wari bila n'i tɛ se ka na i b'a bila kɔnti la n'o nimoro bilala a la i bɛ se ka bila olugu kɔnɔ parce que n'i k'olugu kɛ an ka kuma damina na an ka min fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ n'i k'i balima dɔ sunakari i bɛ i b'a baraji sɔrɔ o kɔrɔ le ye di ile yɛrɛ ka sun don o baraji i k'a don cogo min na o baraji i b'o sɔrɔ i bɛ ban k'a filanan fana sɔrɔ parce que i ka mɔgɔ wɛrɛ sunakari fana min kɛ i bɛ baraji fila sɔrɔ sun don baraji fila sɔrɔ a valeur ye mais n'i ka mɔgɔ fila la sunakari a bɛ kɛ kelen i bɛ kɛ mɔgɔ fila ani ile yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ saba baraji ye donc i ka mɔgɔ tan de fana sunakari o ye fara ile kan o bɛ kɛ mɔgɔ tan ni kelen baraji ye donc i b'a siyala cogo min na i b'a baraji fana sɔrɔla ten de baraji ninnu fana baraji denniw tɛ dɛ baraji baw le ye parce que sun yɛrɛ ala ko sun ma asɔmu li wa ana ajizi bihi a ko sunkalo ye ale ala ta le ye ala le fana bɛ sun baraji fana da lɔn mɔgɔ si tɛ sun baraji da lɔn ala m'o di a m'o lɔnniya di mɔgɔ si ma hali mɛlɛkɛw t'a da lɔn donc n'a fɔra baraji dɔ bɛ yen min da tɛ lɔn ile ma dan mɔgɔ kelen ka baraji sɔrɔ i k'i yɛrɛ ta sɔrɔ ka ban ka mɔgɔ wɛrɛ fana ta sɔrɔ parce que i k'a sunakari ka mɔgɔ filanan ta sɔrɔ fo ka taga se mɔgɔ tan ɲɔgɔn ma i k'olu bɛɛ la sunakari bɔ walahi i y'a lɔn k'i ka barajiba le sɔrɔ mɔgɔ sɔn baraji ninnu si da ma lɔn mɔgɔ si fɛ fo ala kelen n'ala fana b'a ka baraji d'i ma walahi ile yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko nin siyala i ma n'ala b'a ka baraji d'i ma i tɛ min da lɔn walahi i b'a fɔ ko nin siyala i ma parce que a da ka bon kojugu donc n'o ka bon ten an b'a lɔn ala ka bon cogo min na a ka ko bɛɛ ka bon ten de donc n'a bɛna hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye arijinɛ donna a b'a beleba d'i ma n'a bɛna yafa mɔgɔ fana ma fana a bɛ yafa i ma k'a bele k'a kɛ beleba ye fo e yɛrɛ bɛ i bɛ ban k'a fɔ ko aa tiɲɛ yɛrɛ la ni ala tɛ ko ninnu caman tun bɛ ni yafa ko tun bɛ gɛlɛya mais ala bɛ yafa nin bɛɛ lajɛlen ma parce que i ka ala ta kɛ mɔgɔ min n'i ka ala ta kɛ ala b'i ta kɛ man kana lillahi kana lahu n'i ka ala ta kɛ ala b'i ta kɛ mais n'i k'a to i yɛrɛ ta ma i ma ala ta kɛ ala fana tɛ don i ta ko ra a ti fana t'i ta kɛ n'an b'a ɲini ala fɛ k'an kɛ ala ka jɔn ɲɛnamaw ye min bɛ ala taw kɛ an b'an jija sunkalo fana na an kana sunkari dan dɔrɔn yan ma voilà o le na an tun k'a fɔ misiri kɔnɔ yan ko an tun b'a fɛ k'an bolo sama somɔgɔw fana ma komi sunakari bɛɛ k'a lɔn bana nin waati la a ka gɛlɛya caman don duniya kɔnɔ olu an bɛ fɛn dɔ corona a ka fantan a ka mɔgɔ mun ka fantanya k'o sabati a bɛnna quelque chose de 800 millions de personnes dans le monde donc 800 millions de personnes olu bɛɛ ka fantan o tun tɛ fantan olu bɛɛ ka fantanya nana don bana sen kɔrɔ donc n'o farala fantan kɔrɔ mun bɛ yen o kɔrɔ ye ko fantanya fantanya fanga bonyana duniya kɔnɔ sisan surtout afiriki afiriki ta ka jugu n'a bɛɛ ye parce que o ye fantan jamana de ye ni fantanya ka yɔrɔ sɔrɔ mun tɛ fantan jamana ye o kɔrɔ le ye ko fantan jamana kɔni olu ka fantanya bɛna juguya donc an tun b'a fɛ an yɛrɛ tun bɛ ŋɛniya min ta la a tun ma siya an ko de n ko an bɛna essayer n'an sera ka 150 fara ɲɔgɔn kan 150 pounds ou bien 200 pounds a pardon 150 mille francs CFA n'an sera k'o fara ɲɔgɔn kan an tun b'a fɛ k'o sama ka taa di so an tɔgɔ la wasa ala fana b'an ŋɛniya fana filɛ ka hinɛ an na cogo min na sunkalo nin kɔnɔ ka hinɛ an na wasa a bɛna yafa an ka jurumu na komi an k'a fɔ cogo min na ka hinɛ an na fana cogo min na a bɛ se ka an tanga bɔ tasuma ma cogo min na donc o ŋɛniya ɲɛnama tun b'an bolo ka fara yan fana ta kan yan ta nin o ye fɛn dɔ ye an bɛ yan an b'a daminɛ ni yan ta ye parce que n'i k'a damina ni yan ta ye i sigilen bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de ka ko ka gɛlɛn o de fana ka ko ka fana b'i kan ka tɛmɛ i tɛ yɔrɔ min na parce que n'a fɔra ko ka fantanw dɛmɛ i sigi bɛ yɔrɔ min na olu fantanw de bɛ dɛmɛna fɔlɔ mais n'a bɛ se k'i bolo sama mɔgɔ wɛrɛw ma yɔrɔ wɛrɛ la mais komi annu ka bɔyɔrɔ ye yɔrɔ fila ye an bɛ yan an fana ka mɔgɔw bɛ so an b'olu ka gɛlɛya fana lɔn mais yan fana alihamudulilayi n'a ka ɲɔgɔn la suna kari yan fana komi an bɛna min kɛ nin o fana baraji fana barajiba kelen nin ye donc alhamdulilayi dɔ nin ye ŋaniya yira ye o ye n'an sera ka wari fara ɲɔgɔn ka se o da ma k'o ci olu ma ye o ye ŋaniya yira ye donc n'ala sɔnna komi an k'a fɔ cogo min na a bɛna ci cogo min na an k'a fɔ bɛɛ ɲɛ na a bɛ se ka di ngo la ma n'ala sɔnna fana n'o fana ma ɲɛ sɔrɔ fana an bɛna essayer ka fɛn dɔw ci whatsapp fɛngɛ kan ni numéro ye min bɛ se k'a bila a b'a bila kɔnɔ an bɛna bila ka taa n'ala sɔnna fana n'an k'a bila ka taa an bɛ baara kɛla ni an ka tɔn kelen nin ye an ka mɔgɔ dɔw fana kɛlɛkɛlɛ an fɛ yen